I gCúige Uladh, chuaigh foireann breac le seaimpíní mionúir na hÉireann, Doire, in iomaíocht le seaimpíní reatha Fé 20 na hÉireann, Tír Eoghain, i gcoimhlint thar a bheith tábhachtach. Bhí Conall Ó Máirtín i láthair don bhabhta ceathrú ceannais peile seo ó Chúige Uladh, urraithe ag an Dalata Hotel Group. Agus gan deis ar bith a thabhairt don té ag teacht ar ruathar fríd. Greim iontach déanta ar Higgins. Buntáiste faighte. Agus é saor le tabhairt faoi agus sin seolta isteach agus thar an trasnán. Tír Eoghain ag cibhir i lár báire. Á, pas galánta isteach ansin chun Ger Dillon a phiocadh amach. Dillon leis an iarracht seo. Isteach ag a reilig. Dillon agus an-scór ó Ger Dillon. Sin ag titim. Agus bainte go maith ag McCullagh. McCullagh ag iarraidh teacht amach leis. Beirt agus triúr timpeall air. Beidh ar Thír Eoghain bheith foighneach agus cúramach. Agus bainte ag Ger Dillon. Spás ag Dillon. Dillon ag tabhairt faoi. Cloigeann síos agus thar an trasnán ag Ger Dillon. An-scór, an ceathrú ceann den chluiche. Ag teacht go láidir air Conor Devlin. Bainte go maith aige agus é ag iarraidh. Rothlú amach as an greamú. Frustrachas air is cosúil agus curtha amach go Concannon. Scór amháin ag Concannon ag iarraidh iarracht dhá phointe a aimsiú agus déanta go slachtmhar agus go cruinn ag Concannon. Agus an ruathar iontach déanta ag Rogers chun tosaigh é ag oscailt ins an lár. Reanna chun tosaigh ar Cody Rocks. Roghnaigh sé dul ar dheis agus Hargan, Hargan agus sin ag teacht ón chuaille agus isteach ag lámha Higgins, Higgins tiontú isteach agus ar ais go Rogers. Curtha isteach ag Tommy Rogers agus críochnaithe thar an trasnán aige. Tír Eoghain ag iarraidh díoltas a bhaint amach. Conor O'Neill anois ag tiomáint chun tosaigh. Spás anois agus iad ag teacht ar ais go Turlough Muldoon a fuair an scór deireanach. B'fhéidir deis anois do Peter Colton. É curtha trasna na páirce anois agus ar an chiotóg Conor O'Neill. Conor O'Neill ar an chiotóg isteach agus thar an trasnán. An é An aiséirí a bhí de dhíth ar Thír Eoghain é leathnaithe amach ar thaobh na láimhe deise acu ach Conor O'Neill, tuigeann sé bealach amháin sin i dtreo an chúil. Colton ag tacú leis, Colton leis féin, Colton ag briseadh isteach. Ag iarraidh tabhairt faoin iarracht níos ciallmhaire aige teacht amach go Goodman arís. Duine de dhíth le seasamh chun tosaigh agus drochphas agus liathróid ansin ó Goodman trasna na páirce. Ró-uaillmhianach anois. Doire ag briseadh amach. Spiers ag iarraidh seo a chríochnú mar choimhlint más féidir. Ruathar iontach déanta ag Cahir Spiers. Pas tugtha do McGuckian. McGuckian faoi bhrú. McGuckian chun seo a chríochnú agus curtha thar an trasnán. Ag iarraidh é a chur isteach. Ruathar iontach déanta ag Sheehy fríd an lár. Dhá phointe chun tosaigh atá Doire, cúl de dhíth ag Tír Eoghain chun seo a bhaint. Nó iarracht dhá phointe. Conor O'Neill, Conor O'Neill, Conor O'Neill! Á! Cúl dochreidte ag Conor O'Neill! Á! Cad é mar chríoch isteach san eangach ag Conor O'Neill ar an chiotóg agus cúl de dhíth ar Thír Eoghain. Istigh ansin ag obair go dian atá McGurren. Caithfidh Tír Eoghain bheith cúramach leis an liathróid, Broderick anois an scil ar dóigh chun teacht amach as an phóca leis. Sásta é a chur áit ar bith agus áit ar bith chun tosaigh an bealach is fearr. Ruathar iontach déanta an iarraidh seo ag Darragh Devlin. O'Neill, an laoch arís, ag teacht ar an chiotóg. É ag brú fríd Conor O'Neill. Bhfuil scór eile in Conor O'Neill. Sásta dul lena dhorn trasna anois. An pas tugtha do McDermott. Blocáil iontach ag tiontú arís ó McDermott. Isteach agus thar an trasnán agus sin an scór cinniúnach do Thír Eoghain. Síleann McDermott gurb é agus an fheadóg dheiridh séidte ag an réiteoir. Bua suntasach, míorúilt. déanta ag Tír Eoghain anseo ag deireadh an chluiche agus iad ag ceiliúradh istigh i lár na páirce agus ní gan aon